aa kala kati nachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene kaya zinthu zonse zikuyenderani bwanji kumeneko ife abale anu kuno ku nyasalande ayi moyo wake ndi wachinyasalande basi achimwene monga tsokonombwe pang'ono ndi pang'ono mtunda tikutha ndithu kumachita cholumpha basi loko ena anene kuti obwande inu tenti dziyenda sitepe yabwinobwino yosadumpha ayi ndithu zikumakanika achimwene kudumpha ngati these basi zilibe kanthu bwana ulendo tikafike basi zambiri zikuchitika kuno penanso kungofika potopetsa achimwene komabe tiyamikire basi zomwe zija zakhweze kamba koti gwiranso sitam pa tsiku la lero khweze buses ndi basi imene pakadali pano ili yodalirika kwambiri pa maulendo a pakati pa blantyre lilongwe ndi mzuzu umati ukangokwera basi za khweze basitu umadziwa kuti aa ulendo tikafika bwinowu umayenda mtima uli zii munthu une ndimakamba kuti kuno zambiri zikuchitika mpakana pano maguys amene anachititsa two finger ndalama zathu za misonkho kumati akufuna kugula fotereza otchipa akadalibe amfulu achimwene sitikudziwa kuti ndiyeno ziyenda bwanji kaya zenizeni mpakana pano sizinadziwikebe kuti ndiye zinakhala bwanji anatenga ndalama zathuyo ndani komabe sititopa ndi kudikirira amwene kungoti be pena pake hmm, tikakhala tikumamvera chitsono chatsika ndithu pali zina zake zimene akumangozindikira kuti zachitika ndi anthu abodza madobadoba nthawi ina akumadzauzidwa nkhani kuti kakambeni izi kenaka kumadzazindikira patsogolo kuti kodi kani anthu aja samakamba zoona eti limene lakhala lili vuto lalikulu kwathu kuno atsogoleri kusauzidwa chilungamo zotsatira zake mtsogoleri akapita pagulu makakamba zinthu anthu amagwira zimenezo ndipo zikapanda kuchitika zala zonse zimalunjika pa iyeyo pachiyambi achimwene nkhani yokhudza fotereza ena ake ankaoneka ngati akuthamanga kwambiri ena ake adamutsimikizira munthu wamkulu kuti musadandaule bwana izi zitheka tigula tokha feterezayu sitigwiritsanso ntchito madobadoba ayi tigula motchipa dairekiti munthu wamkulu adakhulupirira izi mpakana adali nako kulimbika mtima kuti aa iyi tapha iyi zitheka zimenezi mpakana nthawi zina kumalimba mtima kumatiuza kuti obwande musadandaule china chilichonse nzotheka zimenezi ulendo uno dobadoba kulibe chake lero ndikamamva kuti akunduna amakumananso ndi madobadoba omwe aja kukambirana nawo kuti ulendo uno ayende bwanji ndikumaona ndithu ena ake sakugwira bwino ntchito yawo amwene imene adalembedwera kuti adzigwira anthu ena ake sadziwa kunena chilungamo ngabodza osachita nalo manyazi mpakana kukanamiza nalo munthu wamkulu lero lino tili pakalapakala amwene zafotereza sizikudziwika kuti ndiye ziyenda bwanji Madobadobawa akuyenera kukhala ndi nthawi yoti ayitanitse foterezayo kuchokera ku maiko akunja. Imeneyo ndi nthawi yokhayokha. Sitikudziwa kuti kaya ndiye zitithera bwanji kaya. Nthawi inapita, tikukhulupirira zinthu zosatheka amwene. Chimodzimodzinso nkhani za zitupa zoyendera pa ulendo kuno. Wina wake nthawi ina ake adangodzukanso mmawa wina kuti basi, mukudziwa inu, chitupachi tikhoza kumachipereka kwa nzika zathu pa mtengo wa 14,000 kwacha. Ndiye atsogoleri athu adagwiradi zimenezi. kuthamanga nazo za 14,000 kwacha wina wake atanama mpakana wakalimba mtima kukawanamiza ngakhale atsogoleri athu kenaka amene amapanga zitupawo kuwapatsa get out mukutibera inu pakupita kwa nthawi iyi zinthu zasintha pakalapakala kusowa mtengo wogwira kenaka kungovomereza kuti a basi abwezeretseni omwewo koma mwakachetechete nanga tipanga bwanji bodza la akulu ena ake limeneli ndikudziwa achimwene kuti mukudzifunsa kuti kodi obwande abungwe lothetsa kunyada kumeneko ndiye adekhatu kodi kuchitika kanthu i akutero akuti kenakake kakuchitika tilimbe mtima tikaona achimwene kungoti pena pake tikumadzaona kuti nkhondo yolimbana ndi katangale kwathu kuno a ikumadzalowa masanje pang'ono ndipo zoti itheka bwinobwino ndayamba kukayikira tsopano Mpakana pano kuli chuu! Kukuchitika nkhani zochuluka, kukumamveka nkhani zambiri zakatangale. Ndalama zathu zambirimbiri zakhala zikumera mapiko kuuluka koma a bungwe akuti akufufuzabe nkhanizi ndipo zikatheka adzatiuza. Mpakana Chichewa chawo chayamba kusintha pa nkhani zimene a bungwe ankati akufufuza padzana paja. Anthu ena ake aja adayimitsidwa ntchito aja, ena kuchotsedwa kumene pa ntchito, ena kukhazikidwa pa benchi pa nkhani za katangale aja, onse aja mwiliro wake ya nkhani zawo sikuoneka kuti ndiye zikhala bwanji. Marita the pangolini akuoneka kuti wadekha. Bungwe silikuoneka kuti likuchita chiyani. likulowera kuti mpaka naliti kuli zii nthawi zonse kumakhala kudandaula ayi ndalama zikuoneka kuti zikuchepa ifeyo eh, tikuzunzika ife pa nkhondo imeneyi pano ndalama zikuoneka kuti si nkhaninso ayi zimaperekedwa koma zochitika zake zomwe zija opanda choloza ayi koma anthufe ndiye tilipo ochepa kwambiri ndiye nkhani zikumatichulukira Kunalembedwa anthu ena owonjezera ambiri, koma ayi ndithu nikisi, opanda chochitika amwene. Ayi, koma ujeni, chitetezo chathu ndi sichili bwino. Chitetezo chinakhwimitsidwa. Palibepo amwene. Chete chete. Ayi, koma malamulo enawa ndi amene akuchedwetsa nkhondoyi. Malamulo ngati oti tidzikafunsa chilolezo kaye tisanazenge anthu milandu. Ah, akutichedwetsa. Anthu pofuna kuwasambira m'manja, malamulo anasinthidwa ndithu. Timayembekezera zinthu kuthamanga. ayi ndithu achimwene zikadali momwe muja panopa ndiye chuwu wakenso odabwitsa kwambiri timangowuzidwa kuti obwantasa osachita phuma ayi zinthu zikuyenda mm, mpaka na liti zidziwika liti ndiye ndamba madzifunsa kuti kodi ndiye kuti zinali zoonadi kuti mavuto anali aja tatchula aja kapena mwina tidamupopa kwambiri the pangolini Chetechete wa kubungwe akudabwitsa kwambiri. Mpakana ndayamba kumaganiza kuti koma ena aja adakhazikidwa pa bench aja kuti abayima kaye aja. Mwati zimene zija? Sitinadye mfulumira? Zoti anthu anapakula ndalama zankhaninkhani kwa azikoni wanu nalamani wathu, zimene zija zili pati? Mmene ankanjanjira zinkaoneka kuti sizichedwa ayi, zitha posachedwapa. Pano kuli zii! Anthu anatchulidwa mayina, amatibera ndalama zathu, anthu achabe. pano miyezi 5 tsopano kukadali zii nkhani zoti tikapita nazo mabwalo azamilandu tikumakaombakonso mgolo mwati koma sidachite phuma mafufuzidwe anali otani mwati koma sidachite chipsera mtima ngati mmene tinkalankhulira pa tenifolo ni munthu osadziwika amene ankatitepa uja mabishopu kwathu kuno akuoneka kuti ayamba kutaya chiyembekezo ndi abungwe inenso pang'ono ndi pang'ono chiyembekezo chayamba kundigwamo liwiro limene tatenga patakali pano Sikupereka chiyembekezo. Nkhasakonso m'mbuyomu, koma pano pamene china chilichonse choyenerera chaperekedwa, mayendedwe ake akhala omvetsa chisoni kwambiri. A Chelese ife eti akuti akutibweretsera Manyuwa United. akuti tisewere nayo ah, koma ndaseka kwabasi bwanji? Manyuwa United ikadalipobe? Ikadapangabe zampira? ayi ayi iyayi tiziona koma kuti zitha bwanji aise ujeni a- awawa amanyuwa united iwa uwapatsetu chakudya cha mmawa cha masana cha madzulo angodyeratu chonse nthawi imodzi chifukwa paja akagonja amakonda ukwiyatu pafupifupi kudzimangiriranso